Saludu a totus e benevènnios a Contanos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. In cada puntada un'òspite diversu nos contat de una cosa chi l'agradat, respondet a unas cantas preguntas meas e nos consitzat carchi libru 'e lègere. Comente pro sos àrabos e pro àteros pòpulos peri su mundu, sa poesia est istada pro sos sardos sa forma artìstica prus arta e chi prus at apassionadu su pùbricu sardu. In intro 'e sa traditzione 'e sa poesia sarda c'at chentinas de lùmenes e de poesias prus o prus pagu connotos e c'at fintzas cosas a foras de sa traditzione chi pertocan a bortas una bidda o una tzitade ebbia pro narrere in Nùgoro, in s'Otighentos, esseit a campu un'iscola de poetas nugoresos chi impreat su sardu nugoresu in sas poesias issoro. In custa puntada mi fatzo un'arresonada cun Maria Antonietta Piga, nugoresa, giornalista in sardu in sas televisiones sardas comente a Telesardegna e chi comente tradutore at ziradu in sardu sos libros de Emilio Salgari e de Edmondo De Amicis e faghet fintzas a s'editor de romanzos in sardu. Cun Maria Antonietta oje isterrimus una panoràmica istòrica supra sa poesia nugoresa de s'Otighentos, mentovamus sos poetas prus importantes de custa iscola e chistionamus de sos temas e de sa casta 'e limba chi impitaian custos poetas. Tenide-bos contu e istentade-bos.

Bene bènnia tando a s'ospite de custa puntada, comente bos apo nau Maria Antonietta Piga, bene bènnia Maria Antonietta, comente istas? Bene acatados, isto bene, so cuntenta oje de mi faghere custa bella negossiada chin tecus. E, e deo puru so cuntentu ca s'argumentu est de interessu mannu e apo curiosidade de, de lu connoschere e de l'imparare dae tie ca, ca lu connosches bene. Contanos, Maria Antoniè, s'istòria e sos lùmenes de cust'iscola nugoresa de poesia, ca magari non totus la connoschent. Ma pro mene oje est unu piachere mannu a contare de cust'iscola poètica nugoresa, un'iscola poètica eh, chi eh, non totu connoschen e chi invetzes meritat de, de leghere eh, sas poesias e de connoschere sos personaggios, ca sun a beru personaggios, sun poetas nugoresos chi eh, sun vivios, istaban in Nugoro, eh, chi an, namus, poetau eh, in Nugoro in sa secunda metade de s'Otichentos. Eh, namus chi sunu poetas, sos, namus, sos componimentos, sas poesias, sos poemettos, ca eh, meda si scriven peri mm, poemettos in, in sardu, sun istados collidos fintzas chin carchi difficultade pro, pro calicunu, ca eh, fin poesias chi si colaban dae babbu in fizu o chi si colaban dae s'unu a s'àteru o a manera orale. Pensamus chi custos poetas, francu calicunu chi fit istudiadu, issos no ant no ant istudiadu, no no ischiant fortzis mancu iscriver bene e duncas fit una poesia orale e, e peri a la codificare a pustis chi si che sunu mortos est istadu unu pagu dificultosu, ma semus faeddende de poetas chi como sunu torrende totus a pizu, totus a campu, ca los sun istudiende, Pascale Dessanai l'at istudiadu bene Giancarlo Porcu chi at iscritu libros e saggios supra a custu poeta, est issiu de pagu unu libru supra Pascale Ru supra Bobore Rubeddu, E duncas namus chi b'at un'interesse sempris prus mannu supra cust'iscola ca, contan custos poetas nugoresos, de sa sotziedade chi vivian, de sos problemas de sa povera zente, criticaban sa sotziedade e duncas est est importante pro cussu cust'iscola nugoresa ca eh, custos poetas aian un'interessu mannu mm, pro sos bisonzos de su pòpulu, de sa zente comune, e duncas an contadu de sos motos de sa rebellia a pustis de s'editto delle chiudende, quindi so, sos motos de su connotu, chi insomma eh, sun, custos puru como sun torrande a los iscopèrrere e a nde faveddare. Faveddaban peri de personàgios de sa tzitade a manera brullera, a manera irònica e duncas cust'iscola nugoresa est de importu mannu sicunde mene pro cussu e in prus ca impreaban in s'iscritura su nugoresu. su, su, su sardu nugoresu e duncas sicunde mene nde balet pròpiu sa pena de eh, torrare a iscopèrrere eh, custos poetas, unu de sos prus connotos fortzis est Bustianu Satta, ma sa cosa prus importante sicunde mene de custa iscola est chi an truncadu una traditzione literària e poètica e duncas insomma nois nugoresos fimus atzica reberdes semus istados semper atzica reberdes E duncas ti, ti cherzo preguntare custu, tue ses chistionande de una traditzione poetica eh, contra sa cale custos poetas truncana, no? Ma eh, naranos carchi cosa in prus, contanos cale fiat sa traditzione poetica, de cale traditzione poetica semus faeddande, ma fintzas si ind'agatana Contanos puru comente truncant chin custa traditzione, sos poetas nugoresos, fintzas narandenos carchi lùmene, carchi tìtulu in sa sargana. Tzertu, tando custos poetas nugoresos truncant chin una traditzione connota meda e chi connoschimus gràssias a regortas de poesias chi sunt istadas imprentadas dae Editzioni Della Torre chin sa cura a incuru de Paolo Pillonca pro nde narrer unu e e semus faeddende de poetas connotos che a Padre Rubeddu Padre Padre Luca Cubeddu perdona Pietro Pisurzi Gavino Pes chi fin custos poetas prima de totu fin poetas colti si diat narrer oje ca fin prides fin padres iscolopios comente si narat Mm, e fini ehm, fachian una poesia eh, chi si, chi si ligat a una tradizione de poesia semiculta, comente si podet narrere, eh, chi ehm, si ligat a pare a, a sas esperienzias arcadicas, a sa chi fiti connota comente sa Arcadia, ehm, e duncas issos faveddan de custu mundu chi nos contat de personàgios feminiles comente Filli, Dafne, ue b'at custa traditzione de amore suspiradu, de de custas, las podimus mutire galanterie leteràrie no, chi custas fèminas eh, idealizzadas chi, chi, ti ponen, chi ti fachen patire, eh, Clori bella de rara ermosura, ecco, custas sunu eh, sas musas de s'Elicona chi assistini su poeta cantande sa bellesa de custas feminas, s'amore, chi si provat pro custas fèminas e duncas custa fit namus sa traditzione de su de su setichentos pro totu su setichentos e prus e prus in antis puru de sa de sa poesia chi iscrivian in logudoresu. Ammentamunos chi sa limba de sa poesia colta de prestìgiu fit su sa su logudoresu illustre o su logudoresu literàriu A unu tzertu puntu, imbetzes, custos poetas nugoresos truncan pròpriu chin custa traditzione, chi si ribellan a s'arcàdica manera, comente nat Pascale Dessanai, chi pròpriu in una poesia contat de una fèmina e in una manera pròpriu diversa dae comente imbetzes la contabat Padre Luca o Gavino o Gavino Lis. E, si cheres deo ti poto fintzas lèghere custa poesia ca secund'e mene ti faghet cumprèndere pròpriu s'ispìritu chi animabat cussu cussu tempus no. E si no no, leghenolla ca a sa fine cando si chistionat de leteratura e nd'amus chistionadu fintzas in àteras puntadas est importante a poder lèghere sas paràulas de custos poetes o iscritores chi lumenamus E tando custa est sa poesia de Pascale Dessanai chi s'intìtulat A Lia, pròpriu est dedicada a una fèmina. Si ti nd'ammentas, Lia, cuchinadu t'apo in totu sas sartzas connoschias e i sas massiddas tuas colorias apo a cuddas de Clori assimizadu. T'apo sa testa brunda coronadu zirende in sas campagnas fioridas, T'apo puru promissu milli bidas tales cheres d'amore faveddau. Ma como istraccu de ti narrer dea mi rebello a s'arcadica manera de ti cherrer amare chin s'idea e solu t'apo a narrer duos faveddos craros e s'acunsentis cras a sero t'apo a dare unu basu a piticheddos. E custu est pròpriu, issu nat, lu nat, in printzìpiu paret insomma chi siet bantende custa fèmina a sa manera arcàdica no, e tando sas massiddas tuas colorias, las apo assimizadas a sas de Clori, sa testa brunda ti l'apo colorada zirende in sa campagna de de frores, como però deo cust'amore platonicu no Cust'amore chin s'idea mi nc'at istracau e duncas deo, si tue ses d'acordu, apo a benner cras sero e t'apo a dare unu basu a piticheddos. Su basu a piticheddos est, penso chi insomma si connoscat, cussu basu chi si pitican sas massiddas chin sos poddighes e si dat unu basu a tzocu, duncas no est prus una femina idealizada, una femina eh, chi est petzi un'idea, est una femina reale e issu la cheret connoschere, cioè connoschere, la connoschet, la cheret adobiare e la cheret basare propriu de pessone, duncas già custu issu eh, chin custu mm, est eh, eh, propriu sa, mm, eh, sa filosofia chi at a animare Issu puru at iscritu e a s'arcàdica manera, in logudoresu illustre fintzas Pascale Dessanai, però a unu tzertu puntu issu nat, bastat gai, deo como pròpriu cherio truncare chin sa traditzione e cherio iscrìvere in nugoresu e cherio iscrìvere de cosas imbetzes prus prus reales, Pascale Dessanai pro chie non lu connoschet pro nàrrere su chi at iscritu Cherrende eh, chi est eh, iscrita pompiande unu quadru de Ballero eh, e chi l'ana musicada unu muntone de gruppos, o si no nos acat iscritu eh, in s'abba chi est sa cantone Mariedda totu tostorada, ehm, eh, duncas fintzas sa rappresentazione de una femina chi vivet sa vida de cada die, sa vida vitiana, chi andat a s'abba, o chi cherret no? che setaccia no? eh, su, eh, su chilibru e duncas ehm, custa est eh, una tradizione importante de sa in Nugoro ma pro narrere eh, Canonicu Solinas iscrivet su contu de Noè chi est unu, unu, unu, unu poemetto chi co, eh, est fattu dae unu mm, proemio e dae sette cantos e issu contat de eh, namus, a manera umoristica de Noè innantis e a pustis de, eh, de su dilluviu, eh, fintzas chin, eh, namus gai, eh, partes eh, chi como las diamus definire osè, eh, chi pìtican azicu, eh, e issu puru iscrivet in unu bellu nugoresu, ma, ah, gai, eh, àteros, ecco, zustu pro nde mentovare pro, pro nde mentovare calicunu, e truncana non petzi ca impreana, ca no, non faeddan prus della donna angelicata, de custa femina idealizada, de custas deas chi falan de, de su mundu issoro a, a, e mancu falan ca non, no est una femina tangibile comente si podet narrer, duncas non truncan petzi pro cussu ma fintzas ca impreana temas sociales, contan de, de su chi si vivet in sa sotziedade e, e duncas pro custu est importante puru sa, s'iscola, s'iscola nugoresa. E un'àteru chi iscrivet chi non si connoschet mancari est Bustianu Satta, eh, pro nàrrere, Bustianu Satta iscrivet una poesia e descrivet su, su nugoresu, fortzis calicunu la connoschet, bellu d'aspettu, forte e corazudu, amante de sa pàtria e de s'onore, Amat s'amicu de sintzeru amore e ponet sa vida pro li dare azudu. Est befulanu, mandrone e limbudu, brigantinu e irrocat che pidore, mantenet totu vida su rancore, bibet che turcu e cott'est tusturrudu, pipat continu e fachet s'ispaccone, de lesorja si tirat a s'ispissu, furat semper cand'est s'occasione, in s'idea chi picat restat fissu, insomma est robba 'e recrusione, ma sa fama, oh, sa fama est pejus d'issu. Cust'est Solinas, pro nàrrere, chi iscrivet de su nugoresu. Duncas sunt poetas chi viven in su tempus issoro e contan de su tempus issoro. Bella custa cosa, su Bustianu Satta chi at mentovadu est su matessi chi at fatu fintzas poesias in italianu? Tzertu. Si, Però si, si, si. Aiat, aiat iscritu fintzas poesias in nugoresu, in sardu. Si, si, eh, como si nd'acato calicuna, mancari zustu pro, cioè, pro, pro, pro l'ischire, tipo, ecco, su batizu, pro narrer, de Bustianu Satta, l'ana cantada e la cantana galu oie unu muntone de coros eh, de Nugoro e non petzi de Nugoro, pro narrer su batizu, Compare, barbifatu che un'isposu colat a inghìriu chin sa carafina, a sos pitzinnos dat su maricosu e a comare cafè de Coraddina. In fora, in sa cortita, tziu Cambosu li pesat una boche, in sa cuchina, zàiu, cuntentu, in mesu a sa chisina s'est totu istèrriu che cane runzosu. E a su pitzinnu, totus, sa fortuna, leghen in sas istellas e in su binu e li cantan a inghìriu sa cantone, Ma Antoni, chi nd'at bìviu prus de una, nat chi totus ant zirau su tinu, ca su pitzinnu finit in presone. Custu est Bustianu Satta, pro nàrrere. E bidende ses, no ischimus chi Bustianu Satta iscriiat poesias in sardu puru, ca in iscola eo mi l'ammento, istudiande sas poesias suas in italianu, sì. eh, tre banditi, non m'ammento mancu come Sì, infatti, sì, no, no, eh. beh, sì, issu eh, est connotu fintzas in, in sas antologias de, italianas, petzi pro Canti di Barbagia, insomma, mh, mm, eh, pro custa regorta de poesias eh, in italianu. Invetzes iscriviat fintzas eh, in sardu, ecco, pro narrer issu puru eh, a Piera, e dedicat una cantone, una poesia, unu sonetu e nat, Piera, non ti mustres tantu avara de amore e surrisos delicados chin custu coro meu chi ti preparat basos e carignos mai provados. Iscurta, bella, iscurta, rosa rara, iscurta sos piantos infiammados chi a notte e die pro te, columba cara, m'essint dae sos ojos dirdizzados. Pache, columba mea, pache! Tesoro, istella matutina de s'Oriente chi costante mi brillas in su coro, semus unidos in d-unu destinu e dego aspetto cuss'istante ardente chi amus a dormire sinu a sinu. Inoche puru cumintzat bantande sas bellesas de custa femina e a pustis però nat, eh va bè però nos depimus bier Est a beru, est a beru. e depimus dormire, pro narrer custu est Bustianu Satta. E duncas custos sun sos poetas nugoresos, Dessanai, poi chie lu cheret, namus, chie cheret legher de Dessanai, repito, b'est custu duos sagios bellos de Giancarlo Porcu chi contat de de sa vida sua e de sa poetica e de, namus, s'evolutzione fintzas poetica chi chi at fatu Dessanai eh, e duncas mh, mm, a veru forzisi est ca sun pacu connotos ma uh, sunu un'ate, ecco, pro narrere eh, Dessanai e gai tancamus chin sos poetas, mentovande eh, carchi poeta, me, mm, Dessanai iscrivet a unu signoriccu divertiu, curre puru a sos ballos signoricu, in bratzos de s'amante iscandalosa supra su pettus suo ti reposa e suzza su velenu a ticu a ticu. Attere gherret sa vida chin su piccu, pro te bastat sa vida lussuriosa, e sichi puru chie ti mutit cosa, totu a tie si passat sende riccu, Diverti e zoca in su letu caente e cando ses istracu 'e tantu jocu de durches e rosolios ti tata. Nudda t'importet si, pro àtera zente, a pacu a pacu, fumiet in su focu una padedda de sola irmulata. E duncas issu inoghe dinùntziat. chi eh, sa diferentzia sociale, tue chi ses eh, unu, unu principale, unu, unu, unu signore, unu, unu riccu, ti colas sa vida chentza traballare, manicande e bivende, chin feminas, insomma, ti colas sa vida bella, però tue non bi pensas a chi invece depet traballare e, e, e, e no at mancu ite manicare e nat si, si tatat de una padedda de irmulata, s'irmulata penso chi la connoscan, est, est un'ispetzie de, de verdura chi no est propriu beda, eh, est tipu de sa famìlia de, de, de su caule, insomma, comente poden essere le cime di rapa, una cosa gai chi s'acatat in campagna, e a dolu mannu s'andabat a, a ifatu de, de, de su sartu chircande er, ermulata, erbuzos, da, de manicare ca atera cosa non bi nd'aiat ecco e custa issu una de, de sas chi iscrivet contra ecco a custas differenzias de classe est custa eh, a unu signoricu divertiu. Est fintzas una poesia realista, podimus narrer, no? abbadias a... No, si viet s'influenza 'e su realismu ca si tue abbadias sa prima chi nos at letu, cando chistionat de sa femina, chena l'idealizzare, chistionat certo. de ite cheret dae sa femina, certo. eh, cando chistionat de, de custa persone, chistionat de custa persone e su contestu sociale de, de, de su logu suo, pro cussu ti cheria preguntare duas cosas. Eh, una non est una pregunta, namus, est una cosa chi apo gana de narrere, est certo. chi sa limba chi imprean est prus adatta, forzisi a chistionare de custas cosas, una, una limba prus a curzu a, a sa vida de cada die, l'imprean pro chistionare de custas cosas, invece de impreare una, una limba arta, chi sì. storicamente in sa poesia sarda est su logudoresu, amus a narrer. Mm-hmm. Eh, s'atera cosa chi ti, chi ti cheria preguntare est, mancari, naranos carchi, in, carchi data finzas, no? Ca, mm-hmm. ego, sos lumenes mancari eh, los amus imparados, però in cales annos... eh, eh scrivian sì. custos poetas, ma fintzas ca como custa non est una pregunta e, e non la... è suzetu chi non ischimus mancu sa risposta, però ti cheria preguntare chi b'at àteras cantones eh, in nugoresu, eo eh, m'agrada meda S'aneddu, po narrere certo. S'aneddu est in nugoresu. Certo. Faghet parte, duncas, sas preguntas sunt duas. Mm -hmm. S'aneddu faghet parte de custa tradizione, de custa iscola, E s'àtera pregunta est, nàranos unu pagu 'e datas, cando sunt naschidos custos poetas e cando ant publicau. Tzertu, tando S'aneddu no est de, insomma, de de de namus dae sos annos chi, a pustis de sos annos chimbanta est moderna, namus, podimus narrer, la podimus definire moderna. Imbetzes custos semus faveddande de tipu Eh, Rubeddu est naschiu in su milleotichentobarantasette e duncas est mortu in s'ottantunu, in su milleotichentosottantunu. Eh, Bustianu Satta eh, est fortzis de sos prus eh, de sos prus zovanos, tra virgolette, ca naschit in su milleotichentossessantasette e poi si che morit zovanu, ca Bustianu Satta a dolu mannu si che est mortu zovanu,

un'àteru poeta nugoresu chi est de su milleotichentossetantunu, issu però si che morit in su millenovichentosessanta, duncas semus semper faveddande de sa segunda metade de s'Otichentos, ecco, de poetas chi duncas an connotu su chi b'at capitau a pustis de L'editto delle chiudende de su milliotichentos binti, chi an connotu fintzas totu sas cunsichèntzias de sa de sa partimenta de sos terrinos, de cando a sa populatzione che l'an tirau su sustentamentu de sa vida issoro, ca cando s'an tancau tancas serradas a muru fatas a s'aferra a s'aferra aferra e lis an proibiu de andare ecco a si puddire s'ervuzu, a si pàschere mancari unu porcu, a a si pàschere sa mannalita, duncas lis est mancada cussa sussistèntzia, cussos mezos de sussistèntzia chi li permitiat a sa povera zente de, eh, de vivere, non naro a chissà e comente, a su mancu de aere carchi cosa, eh, unu, unu pagu de recatu. Ant connotu sa povertade vera fintzas in locos issoro. Tue pensas chi, eh, calicunu de issos est andau, at istudiau mancari fintzas in fora, eh, ma est torrau mancari a traballare a Nùgoro e duncas at bidu pròpriu sas diferèntzias, no? E custu, eh, cando tue vives cada die eh, su disisperu de sa zente eh, essende poeta no, non podes tancare sos ocros e mancari eh, espressare sa bellesa de custa Clori ermosa eh, o, o, o, o sa, sa, sa, sa, bellesa de s'Elicona ube sas musas ti dan ispirazione a iscrìvere sa poesia mm, non, non, non, non bi che la faches eh. Però est bellu fintzas po mene a nos pònnere su cuntestu istòricu, ca a sa fine, Tzertu, comente a cada tzertu, leteradura, sa leteradura sarda puru non tzertu, est tzertu, isolada o a tzertu. banda dae su Ecco, e infatis custu est eh, su fatu chi eh, issos intendan forte fintzas su malessere eh, de sa zente, de sa zente issoro, eh, custu cheret nàrrere chi eh, deo l'apo semper nau, eh, Est unu de sos de sos obietivos de su poeta, est andare a contare de sa sotziedade, de su chi andat bene ma mescamente de su chi no andat bene. E certu, si pensamus a unu comente a Peppinu Mereu. Ecco, bravu, ecco, ecco, infatti issos, ecco, un'ateru est Peppinu Mereu pro narrer, eh, chi pensamus viviat, viviat in unu locu che a Tonara, chi eh, considerande, considerande già est, namus, unu locu isoladu, mm, podimus narrere oje, immaginaebos ite fit a sos tempos de Peppinu Mereu, eh, eppuru issu leghiat, fit unu, una, una persone chi aiat fintzas istudiadu, però non, non nde podet fagher a mancu de contare su chi vivet, e gràtzias a issos connoschimus fintzas sa realtade vera, ca l'ischimus no ite nant, s'istòria la faghen sos chi binchen e non imbetzes sos chi perden, ecco, issos imbetzes dana a boghe fintzas a a sa zente a sa zente comune, a su pòpulu. Ca mancari non apemus memòria de cussos annos a bortas e sun annos, semus semus faeddende de chentu chimbanta, chentu sessanta annos faghet, nde amus memòria, però m'agradat custu discorsu chi magari podimus crescher un'atera borta de lo ponner in unu cuntestu internatzionale, ca si abbaidamus su realismu in custos annos, deo mi zerriat faeddende de s'otighentos, e beh, pensamus a Dostoevsky, o pensamus a Flaubert, o pensamus a de Maupassant, Chekhov, Zola, chi fortzis est su prus famosu 'e totus, totu su, so, sos iscritores prus mannos de su realismu, mm-hmm. evidentemente sos poetas, sos poetas sardos, e mescamente custa iscola nugoresa, fiat in cuntatu e fiat puru certo. influenzada da custa, da sì, custa sì. iscola. E sì, s'Otighentos sì. est unu periodu chi conoschimus mancari mescamente pro sa literatura italiana prus de sa literatura sarda, ca poi est su noighentos chi sa literatura, sa literatura sarda creschet gràssias a a Grazia Deledda, custu b'at b'at a lu nàrrere, e imbetzes s'Otichentu lu connoschimus prus pagu. Un'àtera pregunta ti cheria fàghere, si nd'as gana, gai a sos sos bator minutos ti che los ti che los furo. Eja. Oi in die sighit custa iscola in Nùgoro e a bi nd'at poetas noos, novos chi sighint custa trassa, cherzo narrer, mancari b'at poetas chi iscrient e publicant poesias e custu diat esser bellu meda, però mancari un'attera mane- b'at atteras maneras de fagher sighire custa iscola e de la fagher connoschere cantendela o lezzendela o traduendela, non nd'isco, comente abarrat biva custa custa iscola in Nugoro oje in die? Tando oje in die podimus narrer chi poetas nugoresos a dolu mannu bi nd'ant abarrau pacos. Unu est Giuvanne Piga chi est babbu meu chi sichit a iscrìvere e chi issu puru sichit a contare su chi càpitat in su mundu de bonu ma mescamente de malu. Bi fit tziu Frantzischinu tziu Frantzischinu Satta chi invece si, si ch'est mortu già eh, a primos de sos annos duamiza, eh, issu puru eh, siat sas poesias de Giovanni Piga e siat de Tziu Franzischinu Satta sunt istadas musicadas dae coros eh, e las cantan galu oje e sichint a las cantare, mancu male. Mm, sos poetas chi t'apo mentovadu de s'iscola nugoresa, deo so cuntenta ca los sun torrende a iscoperrere. B'at un'interesse mannu eh, supra custos poetas, eh, ripito, e Dessanai est istau istudiau bene meda e duncas ma fintzas Rubeddu, e semper de prus b'est b'at interesse pro sa poetica issoro, duncas fortzis an bisonzu de prus istudiu e prus chirca, pro chie diat cherrer fintzas connoscher carchi cosa de custos poetas nugoresos deo sinzalo sa Antologia dei poeti dialettali nuoresi chi sa prima sa prima editzione eh, no est prus in, in cummèrciu, eh, ca sa prima editzione fit de su 1969, bi nd'at apiu àteras editziones chin annantas, eh, infatis s'ùrtima editzione chi est imprentada dae Ilisso Edizioni, bi sun peri tziu Frantzischinu Satta e Giuvanne Piga, e est istada iscrita dae Gonario Pinna issu puru abbocau nugoresu eh, chi eh, a beru aiat custa amore mannu pro sa cultura e pro sa limba eh, e duncas eh, at colliu eh, custos, custos poetas e chie los cheret eh, connoschere eh, podet chircare custa, custu libru chi mm, penso chi siat galu in produtzione e dae sa Ilisso Edizioni. Nde vale sa pena, nde vale sa pena eh, ca, eh, ripito, mh, mm, b'at temas chi a dolu mannu galu oje sunu sunu atuales ca custos poetas fintzas si la picaban chin sos printzipales de dom'issoro, ecco, no andaban a chircare mancari su vicerè comente o sos barones comente aiat fatu Francesco Ignazio Man Mannu in in su in s'innu namus, andan contra a a sos uh, a sos alarpes chi amus in domo nostra, ecco, duncas uh, fintzas cussu est una cosa de, de suttalineare. Eh, S'antologia de Gonario Pinna, s'urtima de s'Ilisso, mi pare chi sia de su 2013, eh, però mm, deo l'apo vida in libreria fintzas dae pacu, duncas penso chi sia galu si potat accattare, pro chie mancari est curiosu, e cheret mm, approfundire mancari mm, mm, no est unu saggiu de approfundimentu, però si podet fachere un'idea e a pustis mancari chircare carchi cosa de prus fungudu in, in, atteros, in atteros testos. Ecco. As fattu bene a lu narrer ca nois in cada puntada pedimus sempre a s'ospite de nos cossizzare carchi libru, sì. però mi paret chi de custos bi nd'appat e chi s'accatten est sì. importante. a pustis deo mm. ponzo totu sos titulos in sa descritzione de sa eh. puntada, eh. gai sa zente si si los cheret chircare, si los cheret comporare, certo. o cheret andare in libreria a, a dimandare si los tenen, e lu podet faghere, e pro mene eh, est galu prus importante su casu de custos, de custos poetas, ca comente amus nau, sa poesia est bellu a nde, a nde faeddare, est bellu a chistionare de su contestu eh. istoricu, però a pustis mi la cherzo legher, e duncas est bellu chi unu si si la cheret legher sa poesia si la podet si la potzat godire e is libros totu. E tzertu, poi deo no apo mentovau a Predu Mura, Predu Mura est unu poeta chi truncat, ecco, Predu Mura est un'àteru chi truncat chin d'una traditzione, ca issu est unu poeta chi podimus cunsiderare modernu, chi printzipiat una traditzione intimìstica de sa de sa poesia sarda, pro nàrrere Piero Marras at musicau Cherimus un'arbore 'e pache de de Predu Mura, ma at iscritu poesias bellas meda, b'est Antonio Mura, su fizu, chi issu est istau emigrau in Germania e contat de su disterru de su cacolau in in sa frabbica, issu fit unu operaju de sa Volkswagen e iscrivet issu puru chin sa limba, mentras su babbu iscrivet in nugoresu Sichinde sa traditzione, namus, fintzas de s'iscritura, Antoniu Mura fachet un'issèperu chi truncat chin sa traditzione e iscribet chin un'ispètzie de grafia fonètica, gai comente si pronuntziat no? E duncas in cue puru, ecco, comunque l'an in su sambene custos poetas de de eh, innovare, certo. de truncare chin sas traditziones. E Predu Mura e su fizu sun uh, o fian nugoresos e totu, issos puru. No, tando, eh, Antoni Mura est naschiu in Nugoro, Predu Mura uh, fiti de, de Iglesias e si ch'este eh, si ch'este tramudau a Nugoro, at semper viviu in Nugoro, fiti nugoresu de adotzione, at traballau in Nugoro, at apiu sa familia in Nugoro, eh, e duncas, però oh, iscrivet eh, in, in nugoresu. Eh, quindi ah, cussu puru, sì. Eh, veramente, apo nau Iglesias, no, ehm, eh, issu est naschiu in, um, in Isili, fit isilesu, fit isilesu. Ah. S'est cojuvau in Nugoro, sos fizos sun naschios, naschios in Nugoro e issu iscrivet in, in Nugoresu. Eh, e duncas, issu puru una poesia... Eh, chi, chi contat de, sos, insomma, de sas peleas de, de sa zente che a issu, de sa zente comune, de sa zente normale. Un'atera poesia bellissima chi bos cussizu chi l'acattaes sempre in s'antologia de Gonario Pinna est Bentu de ottanta cabaddarios,

e ti torro gràssias pro custa mesora de de arresonada o negosiada, comente l'azis in Nùgoro, chi nois amus fatu e a nde fagher medas àteras. Ti torro gràssias deo e e andae chircae leghie e faeddae su sardu. Gràssias a tie e a nde fagher medas de custas de custas negosiadas. Eja, Deus bozat. Gràtzias. Azis ascurtadu Contannos, unu podcast chi pertocat cale si siat chistione de interessu. Si abbaidades in sa descritzione de custa puntada bos apo lassadu unos cantos acàpios e ligàmenes pro connoschere mezus custa chistione chi amus isterridu oe. e fintzas sos riferimentos a sos libros chi apo mentovadu e chi at mentovadu s'òspite in sa puntada. E acatades puru sa e-mail mea si mi bolides imbiare preguntas o commentos. Custu podcast l'apo fatu deo, Alessandro Columbu, cun s'agiudu de sos òspites ebbia. Adiosu.